Tikulandireni kwina kulikonse komwe muli mu pulogalamu yathu yapadera, pulogalamu yomwe tikhale tikufotokoza zambiri zokhudzana ndi moyo wa Esau Black Mamba Kanyenda, yemwe anali wosewera masewero a mpira wa miyendo wodziwika bwino kwambiri m'dziko muno ngakhalenso kunja kwa dziko lino. Ine dzina langa ndi Austin Muliyekha, mkonzi wa pulogalamuyi ndi Daniel Dereza. Ndiye. Sindili ndekha, ndili ndi a Ishmael Sande. Iwowa ndi mlembi wa Southern Region Football Association, SRFA, komanso tili ndi mtolankhani pa nkhani za masewero a Ackim Malindi, akatswiri athu amene akhale akuunikira zonse zomwe tikhale tikukambirana mu pulogalamuyi. Tikulandireni a Sande. Ndathokoza kwambiri.
Zikomo kwambiri. Ackim, tathokoza kuti mwapezanso nthawi tili limodzi. Tathokozanso. Ndithu.
Aaa tiyambe mwina ndi a Sande. Aaa lero tili pano nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti Esau Kanyenda watisiya pa 2 December mchaka chino cha 2025 ku Manchester mdziko la England. Mwina mungamufotokozeko kuti Esau Kanyenda anali ndani?
Poyambirira ndinene kuti nkhani titaimva kuti Esau wamwalira inali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri chifukwa message imene inatuluka kwambiri, uthenga unatuluka kwambiri ndi wonena kuti Esau Kanyenda akudwala, anapanga post pa page yake ya Mhm, pa Facebook.
Facebook, kuti akudwala ndi kungotha pamenepo mwina sipanapite 24 hours pamene pamatuluka message yonena kuti uh, Esau wamwalira. Chinali chinthu chokhumudwitsa kwambiri and eh, chomvetsa chisoni. Mhm. Esau ndi mnyamata amene tingati wakulira ku Nkhotakota ku Dwangwa. Ku Dwangwaku ndi kumene kuli kunali timu imene amati Dwasco imene inali ngati yotchuka. Mpira wake nkhani ya mpira ku, ku youth ku wasewera kwambiri timatimu let's say ngati imene timakhala ngati ta ku Dwangwaku tam'miziti koma mkatikati mosewera mmene muja makochezi a ku Dwangwa Dwasco United anamuona kuti mwanayi muli luso and mkatikati momwemo moseweraseweramu panali mzungu wina wake anazabwera nthawi imene timati Manfred Honer Mhm, eh, anatchuka kwambiri. Anatchuka kwambiri. ndikupanga identify crop ya china Esau Kanyenda. crop ya china Esau Kanyenda china Peter Mponda that crop achina Fisher Kondowe achina Maxwell Chirwa, Robert Ng'ambi. gulu lake limene achina Robert Ng'ambi, Moses Chavula.
achina Moses Chavula kagulu kameneko kamene anakapanga crop uyu ndani uyu Manfred Honer ndi pamene anaoneka kuti o oh, kuli player atuko mm -hmm. kuoneka kumeneko chifukwa anali under 19 itatengedwa anatengedwa ngati national team under 19 uh, ah, Esau Kanyenda inampasa ngati ka exposure pa international level mm -hmm. ndiye ku South Africa kuti atchukeno kwambiri Esau ku South Africa kunali kuli jomo cosmos yes ya jomo sono ya jomo sono mm -hmm. inali timu yolimba kwambiri andi jomo anali munthu wokuba kwambiri panopa kuba talenti mm. amatha kuipanga nurture talenti kuona kuti apo pali talenti mm -hmm. ndiye ataiona talenti ya esau anamutenga esau asanayambe kusewera mu national team ali wang'ono kumutenga esau eh, amakhala ndi tizikho tawonso ku south africa mm. tomwe amakapenya ku italy kuja ma under 19 nde amatha kutolera ma players one of them mwa mwa one of the players anatengedwa anali esau kutengedwa mu jomo nkumakapita kumenya kumene kuja atachoka penepo mpena amabwera kuno nkumazamenya kuno dwasco i think mwina tikhoza kukamba Ti- ngati ti- choncho, tisiyire kaye nkhani yake pompopo. ngati Chabwino. yakuyambiriro kwake mmene munthu mmene ah, amufotokozera a Esau Kanyenda komano Esau um ifeso atolankhani tikumudziwanso uh kuti anali munthu kwambiri okuti samakana kuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani mwina Ackim Malindi ungafotokoze kuti tataya player otani amene mwina anathandiza nawo kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Yeah uh choyambirira tiyambe mwina ndikupepesa. ku banja komanso mwina ku mtundu uh, kwawo komanso uh, dziko lino ngati la Malawi uh, tataya munthu amene sitingakambe za mpira wa miyendo osatchulako dzina lake kutengera ndi mmene anayendera komanso anapanga achieve zinthu ndi zinthu uh, ukayang'ananso mwina zoyankhula za osewera osiyanasiyana amene akusewera panopa uh, akuyankhula kuti adapezako zambiri kuchokera ndithu kwa iyeyo Ah, ma- ngati esau komanso ngati ah, mmodzi mwa mapuleya komanso ngati mmodzi mwa nkhalakale pa nkhani za masewero ifenso kumbali yathu ngati oulutsa mawu ah, tinenenso kunena kuti nthawi ili yonse tikamufuna amapezeka ngati mwina ali busy amakupatsa nthawi kuti ah komano mwina tiyankhulana nthawi yakuti koma anali munthu woti ndiofikirika mwina kungoonjezera zimene a Sande akamba uh, kuchoka pa mwina career yake ngati osewera mpira mwina ena afunanso mwina amudziwe before that kunena kuti iyeyo anabadwa uh, mdzina loti esau kanyenda ndipo anabadwa pa 27 september uh, mchaka chimene ndithu cha 1982 uh, uko ku Dedza kumene ndi ku malawi ndithu uh, konkuno komwe pofika lachiwiri sabata ino amene talandira uthenga pa 2 uh, december 2025 Zikutanthauza kuti Esau watisiya ali ndi zaka 43, koma iyeyi tisimikize kuti wamwalira ku United Kingdom, ena amangoti ku UK. Mwina pang'ono pokhanso kungoonjezerapo kunena zoti iyayi, mmene anenera Sande kuti anali munthu amene tinamudziwa kwambiri nkumwetsa zigoli, pachingerezi timati forward. a attacker a scorer tinamuziwa kwambiri ndi nkhani yomwetsa makamaka ndithu zigoli so mwina tilowe mkatikatimu a pamodzi ndi a Sande kuti tifotokoze kunena kuti kodi a monse mmene waonekamo a makamaka ndithu anatani anayenda motani zimakhala bwanji atachoka apa atafika apa kodi ukuku mwina adasewerako masewero angati komanso mwina adagolesako a zigoli zingati komano ndi munthu amene ali ndi mbiri yake yapaderadera imene ndi mbiri yosowa kwambiri ku Malawi kuno mwina sungaimve pafupi makamaka sungaifanizire mwina ndi osewera ena amene asewerako masewero makamaka ndithu a mpira wa miyendo kuno ku Malawi. Tionjezerenso kunena zoti anali mmodzi mwa osewera amene asewera mpira amene anali more successful pa career. ya osewera mpira mwina kuyerekeza ndi mwina maina a anthu ena amene mwina adasewera adasewera nawo komanso wasewerako maligi oti oseweranso athuso ena mwina ngati sana- sanafikeko ena ngati afikako koma sanakafikire kwina kumene iyeyoso adatani adafika so ali ndi mbiri yake ye- yake yake which is so unique uh, mwina tikayerekeza ndi osewera amene mwina adalipo before iyeyo komanso osewera amene Iyeyo wasewera nawo kufikira mmene anapanga retire komanso osewera amene abwera after iyeyoso atapanga retire kambirika kakuoneka kuti nkosiyananso. Aaa chabwino aah ndiyambire kumufukula bwino bwino Esau kuti mwinanso inu amene tili limodzi aah mumuziwe bwino bwino makamaka ifeyo amene tikuyamba lero aah nkumakhala ndi chitsanzo kuti ine ndimafuna kuzasewera mpira Udzafuna udzafanana ngati Esau Kanyenda. Uh, tibwere makamaka kwa Akim. Mm -hmm. Tatifotokozerani mbiri yake makamaka kuti Esauyo anali katswiri omwetsa zigoli. Mm -hmm. Wachita bwanji anthu tapatseni chithunzithunzi. Chifukwa chake Esau mhm. tikunkamba lero chifukwa mm -hmm. anapanga zina zake mm -hmm. zosiyana ndi anthu ena.
Mwina tingo tingo tisanafike mwina nkatikati mene wanenamo kuti kuti wachita motani tingotchulako mwina ena mwa ma clubs amene iyeyo ngati a osewera wasewera tikambe kunena kuti tiyambire pamene anayambira asante kunena zoti adayamba uh, career yake tinazo kuti youth career kumene amakutchula kuti uh, ku Dwangwa ankaitchula kuti FC Welfare uh, kumenekoko by then ndi pamene ndithu uh, uh, amakamaka ndithu matimu ena ngati a dwasco uh, nthawi imeneyoyo uh, adamutenga from there adapitako ku jomo cosmos ku uh, Rostov uh, Lokomotiv Russia, anabwerera- amene. eh, ku Russia kumeneko anabwereranso ku Rostov anapitako ku uh, KAMAZ a Rotor, a Dynamo komanso B93 Polokwane ndikuzabweranso ndithu a ku Malawi kumene adakamalizira ndi a timu a ya Mighty Wanderers ndikukhala kuti a wapanga retire somewhere around a cha m'ma 2017. Komano mwina kuti kodi a wayenda motani? Uh, ku Dwasco adasewerako um, almost ma game 60 ndipo kumeneko anakwanitsa kuichinya timu ya Dwasco uh, zigoli about uh, 47 ku Jomo Cosmos so adapita South Africa mm. masewera uh, ngati 60 kugoletsa zigoli uh, 47 mm -hmm. uh, adali ndi ndi ndi luso uh, ku Jomo Cosmos a kumeneko adagoletsa adagoletsa timu zigoli zokwana 26 mmasewero ndithu a uh, 46 amene iyeyi a adasewera a chimodzimodzinso ku, ku, ku Rostov kumenekonso ada, a- adagoletsako zigoli zokwana 16 mmasewero 63 amene iyeyo a, a, adaseweranso a, ku Lokomotiv Moscow a, zidavuta a, kamba konena zoti kumeneko adasewerako masewero a, atatu sadagoletseko chigoli china chilichonse kumene anabwereranso ku loan kupita ku a, Rostov a, kumenekuku adasewera masewero okwana 44 ndipo adagoletsako uh, zigoli zokwana uh, ah, 10 chimodzimodzinso ku KAMAZ adasewerako magemu 44 adagoletsako zigoli zokwana 21 uh, ku Rotor kumenekonso magemu 27 adagoletsako ndithu zigoli uh, zokwana uh, 7 dynamo uh, zigoli uh, makamaka magemu 12 sadagoletseko chigoli china chilichonse koma ku b93 adasewerakonso magemu okwana 9 uh, makamaka magemu okwana 5 sadagoletsenso chigoli china chilichonse atabwera pa south africa uh, ku polokwane city adasewera ada, ada magemu okwana 99 ndipo kumeneku adagoletsa zigoli zokwana 22 ndikuzabwerera kutimu ya Mighty Wanderers kumene adasewera second makamaka second we should say second round ya tnm super league imene transfer yake idavuta kwambiri that was 2017 to 2018 idavuta kwambiri transfer yake pa nthawi imeneyoyo team manager was Steve Madeira anthu anapanga criticize a kuti a mukutenga munthu onena kuti mwina wa, wa, ndi wamkulu a tikufuna mwina miyendo yoti ndi ya fresh zikuyenda motani komabe anaithandiza a, a timu ya Wanderers kuigoletsera zigoli a, about 11 mu second round imene iyeyo a, adasewera a, masewero nthawi imeneyo Kung- mwina kungotchulako a, mochepa chabe tikhoza kutero Mhm. chabwino Ah, ndi- ndachita chidwi kwambiri Mm. Ah, kuona mmene amamwesera zigoli uh -huh. uh, mwina titha kunena panopa kuti sitinapezebe striker wa kariba ngati ya Esau nkulakwa kutero ah sikulakwa ah, sikulakwa ah, kutero chifukwa chokuti mukaona mbiri yake mm. matimuz amene wadusa mm. ndi kumene amapita mm. eti mupeza kuti zigoli amamwesa kumbali yonse imene amapita mupeza kuti akumwesa zigoli si chinthu chophweka pamakhala povuta player kusintha timu kuti wachoka timu ina ndikupita ku timu ina kuti akame- akapange mmene amapangira ku timu yake yakale pamakhalabe povuta chifukwa chokuti ku timu imene amakhala yakale angati amagolesa zigoli amakhala kuti akuziwana bwino ndi matimu maplayers amene amayenda nawo amaziwana bwino mamidfielders ake Now ukamati ukajoina team ina ya nyuwani pamapezeka zinthu ziwiri. Pamakhala ma players ena okuti akumasangalala ndi player amene wamuchosesa iweyo. Kwambiri. Ndiye pali ena amakhala kuti akudana nawo wabwera. Kuti Wabwera wabwera wachilendo malo, uyu. wabwera wachilendo. Mm.
Ndiye kumakhala effort ya iweyo ngati striker kuti uonese kuti ntchito yako ndi yochinya zigoli. Ndi zimenezo zimene amapanga Esau. Samaonesa kuti uku ndikuchilendo, uku ndikotani. Zigoli amachinya. Aaa mwina tiperekepo chitsanzo mpira umene uli ku Russia ndi mpira umene anausiya ngati ku South Africa ndi umene amachita ku South Osiyana. Africa ndi osiyana kwambiri and ku Russia zochitika zake ndi zosiyana Aaa ku Kuli- Russia kuli sankho kumatchuka kwambiri. sankho Mm. ku Russia ndi kozizira kwambiri and mpira wake unali wovuta kuti munthu angofika kumene ndikuyamba kugolesa zigoli and anthu ndikumuziwa kuti ku Russia kuli munthu otchedwa Esau kanyenda ochoka ku Malawi si sanali munthu wamasewera ndi in terms of kuti kugolesa zigoli tikanena kuti tiafanizire mwina ndi ma strikers amene tili nawo pakali pano kapena ndi anthu ena amene asewera nawo kumbuyoku tikhoza kunena kuti ndi povuta ndithu posiyanika posiyanisika kwambiri tikhozabe kumuika Esau yo kuti mwina tikamati tikutchula ma top strikers let's say Okwana ngati Malawi asanu. muno Iyeyo okwana a- 5 okwana akhalamo. atatu akhalamo mu gulumo kuti Esau anali striker ndithu osaopa golo osaopa osachita manyazi kuti ali kuchilendo mm -hmm.
chabwino uh, ineyo ngati mtolankhani Esau ndinamuziwa kwambiri uh, tikusewera masewero a africa cup of nations 20, uh, 2007 8, uh, 8 9 tikupita ku 2010 africa cup of nations yes ku national team esau anathandiza bwanji kuti Flames ipange qualify ku Africa Cup of Nations ku Angola mu 2010 muja. Esau anachinya zigoli mm -hmm. time manager that campaign zigoli zofunikira mm -hmm. chigoli chimene chinavuta kwambiri kuti chimene chinayitangisa Malawi mm -hmm. kuti ipite ku AFCON yokamenya ku Angola ana ana heda ndi Esau I think akumenya ndi Mali ku Kamuzu Stadium yes. something like that kunatuluka cross ana anachinya ndi Robert Ng'ambi komanso Esau Esau Kanyenda. Kanyenda Esau Kanyenda chigoli chimene chimafunika kuti chitenge Malawi ipite ku, ku, ku Africa Cup of Nations and eh, that was after a long time Malawi chikhalire chipiteno ku Africa Cup of Nations and eh, I remember kuti chigoli chakecho chinali cha head and eh, head iyo napeza kuti wa header goalkeeper wayesera kuugwira mpira uja koma wakanika mpira uja ndikumpulumuka meaning kuti head iyo inali yamphamvu Ah, tikhoza kumkumbukira kwambiri pa chinthu ngati chimene chocho kuti ndi amene tikhoza kunena kuti timaziwa kuti of course tikamati tikusewera timasewera ngati timu. komano tikamati kuti Individual watithandiza effort. individual, individual influence kapena effort tikhoza kunena kuti iyeyo tinganene kuti ndi amene anayitenga malawi kuti tiye tipite ku, ku afcon ya 20, Ten. I think 2010 Ku Angola.
Ndiye I think chigoli chokumbukirika cho, cho kwambiri ndi chimenecho. Tikhoza kukhala chimenecho. Ndi chija chomwe anthu amagawana ma mm-hmm. social media lero.
Yes. Yes. I think, I think by, by, by then kuonjeza zimene akamba Sande anayambisa ana, ana zonse 2010 ndi Mali was Fisher Kondowe uh, kupereka mpira kwa I think that was uh, captain, captain wakalekale wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets panopa uh, that was Kintu uh, Lanjesi if I'm not mistaken Yes. eh, amene anasewera cross imeneyo and kukapezeka pamutu pa ah, pa pa pa pa pa, pa, pa Esau ah, Kanyenda komanso mwina overall 72 appearance ku, ti- ku, national team. national team 22 goals
soza kuti olo kuti titaipanga masamu amene timapanga masamu timuike pa ma- pa ma- pa mapesenti titha upeza kuti gemu ina iliyonse Esau anali ndi half percent kuti atha ugolesa pamene panopa Flames ikamati ikamalowa m'bwalo kumachita udaba kuti ndi ndani amene atigolesere lero ndi ndani atichinyire lero ndi ndani chabwino ndimafuna ndibwere kwa a Kim ndika ndimayang'ana mbiri ya Esau Kanyenda uh, one kuma klabu kwake komanso ku national team striker amene analibe mainjari ndi Esau Kanyenda. Mm -hmm. Chinsisi chinali pati cha Esau? Ya, yeah, uh, tikambe kunena kuti mwina ti, ti, ti, ti, tinene kunena kuti kuzisamalira komanso discipline uh, ndi imo, chimodzi mwa zinthu zimene zikhoza tikhoza kunena zimene zinampangisa kunena kuti uh, akhalekobe akusewera mpira uh, nthawi yayitali komanso apange achieve uh, zinthu zonsezi chifukwa player minus discipline ndiye kuti pamenepo ndikukhulupira kuti palibe chimene chingatani chingachitike sungapite patali mwinanso tikamabwera kuti kodi ah, mwina ndikukhulupira kuti tifikakonso mbali imene yonena zoti kodi anthu aphunzirenji osewera apanopa mwina nkhani yaikulunso imene tizagunde kwambiri izakhala nkhani yokhudzana ndi discipline pa discipline yake waionesa ku nthawi imene adali player kuzafikiranso nthawi imene adasiya kuti iye wapanga retire tikumudziwano ngati Esau a mwina zampira ndangokambapo ndi- a, maka- makamaka mwina zampira ndingozikambira mwina poti a, ad- adalimo mumpiramo. koma amaonekabe kunena zoona zoti a, even zolemba zake amene mwina am- amuziwira pa social media kuti mpira wake sanauone atha kuona zoti he was very constructive in terms of zolembalemba zake komanso mwina feedback yake imene amakhoza ndithu a, kumapereka so ndikukhulupira kuti chinsisi chachikulu chimene iyeyo adali nacho kwambiri nga- ngati osewera ndi discipline komanso luntha komanso kuphunzira kwambiri kuona zoti okay ndili apa koma kuti mwina ndifike paja ndikuyenera kuti ah, nditani chimene chocho chimenenso mwina ine ndikhoza ku- kuchi- kuchipanga recommend kuti mwina ndi chimenenso chamuthandizira kunena zoona zoti iyeyo ah, asewere mpira nthawi yayitali komanso afike ku maklabu amene ah, tikhoza kuona zoti ku- kumbiri yoyambirira ku Malawi kunoko iyeyo ndi amene adafika kufikira panopa palibe amene wafikanso ah, level ah, ngati imeneyoyo Ukakhala kuti munthu ndi striker udzidziwa malo oyenelera kupezeka ndi chimene Esau amachidziwa kwambiri zoti nthawi iyi imene team ikuyenda ine ndikuyenera ndipezeke malo akuti akuti mpira uja ndikakumanizana nawo chifukwa timakam- Sande amapereka pompa reference ya chigoli cha cha Malawi vs Mali chimene chinatitengera ku ku ku ku ku ku ku AFCON 2010 adadziwa malo opezeka ma defender of course adali pomwepo koma iye adali ndithu po ponena kuti mpira uja mmene ukuyendera ukuyenera kuti undipeze panopa and amene ankasewera cross anaona zoti mpira uwu ndikuyenera ndikausiye pamutu pa ah, pa Esau ah, Kanyenda ndipo mpira uwu unagwera ndithu ah, ah, makamaka mu ukonde ndikutitengera ife Malawi kupita ndithu ku AFCON so ah, chinthu choyambirira ndi chimene cha ndakamba discipline ah, ukamapanga zinthu zako chilichonse notso even kumpira kokha koma even pa chilichonse chimenenso iwe ngati munthu ukupanga ah, ukuyenera ukasogozapo kwambiri discipline ah, komanso kumvera kuti kodi amene akukusogolera

zimene mwina zikupangisa kuti apite ku loan not kuti wina wake wayambanako ndi wina wake, wayambanako ndi adindo, zinthu ngati zimenezozo and ndikukhulupilira kunena zoti mwina ndi zimene zinampangisa iyeyo kukhala the best, one of the best strikers, a top best strikers kunoko ku Malawi. Chabwino uh, Esau Kanyenda amene tikunkamba apayi uh, nonse amene tili limodzi pompano pa Nzati sanali player wamba kwathu konkuno ku Malawi kapena ku Africa kokha kuno ngakhalenso iyeyo anaziwika kwambiri atakhala Player woyamba kuchokera mdziko munomu kukasewera UEFA Champions League ija yomwe masiku ano ana amathamanga kumapita malo osiyanasiyana kuti akawonere. Dziko la Malawi a Sande litani kuti lituluse striker ogolesa zigoli ngati Esau makamaka mmene wapita chonchi Esau wapita inde koma mbiri yake watisiyira tadziwa mmene Esau uja anapezekera komano titani kuti tipezenso osewera ena ngati Esau.
Aaa osewerawa alipo mmene wanenera Hakim ma players alipo koma chimene chikusowa ma players amene tili nawo ndi tingati mwina kudekha eti kudekha ndi kumene kukhala ngati kukuwasokoneza ndikupaseni chisanzo Esau Kanyenda amasewera timu ya Dwangwa Dwasco ku Nkhotakota pa nthawi imene Esau anali pa peak matimu ngati Bullets Wanderers Silver Civo amamufuna koma sanatani iye sanatekeseke sanatengere anati ndidekhe and anadekha kudekha ku timu yake kuti ku Dwangwa zomwe ana amasiku ano ma players amene tili nawo pakali pano sizingachitike afuna achokeko kumalo kuja apite akaonekere akapite ku Bullets akapite ku Silver akapite ku Wanderers tikayang'ana matimu amene awo amene amasewera Esau ndi matimu amene anali akuluakulu nthawi imeneyo ikhoza kupezeka kuti matimu akuluakulu amalandira ndalama zambiri ma players as compared ndi kumene kunali ku Dwangwa kumene amasewera Esau koma Esau chimenecho sanachitengere nde tikuti tituluse ma players abwino tituluse ma strikers abwino tikuyenera kukhala ndi ma players odekha talent akhoza kukhala nayo koma ngati sadekha sizitheka Tikanatha kupereka zisanzo za ma players ena amene mukuwaziwa koma tikhala ngati tikuwapanga offend koma inuyonso mukuwaziwa ma players ena kuti kuwaona kuti ah uyuyu timaona kuti uyu ndi mwana wabwino kwambiri wachoka ka club iyi wapita club iyi muona kumene kuja watheratu samvekanso mpaka game time ikuvuta pomwe akanakhala ngati kwina anali ku katimu komwe kuja akanathabe anthu ena kumuona Esau kuti anachoka ku Dwangwa kukasewera professional ku South Africa and nthawi imeneyo chani Cosmos inali mu Premier Division one of the strongest teams nthawi imeneyo mu Premier Division ya South Africa and sinatenge ma players aku Wanderers sinatenge ma players aku Bullets Nde chofunika ndi kudekha, kudekha tikadekha tikhala ndi ma players abwino, tikhala ndi ma strikers abwino ndithu oti atha kutukuka and china chimene angatukuke angatengeleko let's say ngati ma players amene ali pakali pano ngati mmene wafunsira aah ndi kudekha, kudekha kwake nkusonyeza kuti ukusewera club yanji eti ngati umatha kukwanisa anthu kumene uli kuja amakuona amakuziwa nkukuziwa kuti munthuyu akusewera mpira. Esau amatengedwa ku national team akusewera ku Dwangwa, timu yoti mukaiona mwina akamaima pa super league mupeza kuti timu ija imakhala ili kumusi koma iye uja akumtenga ngati first choice striker kusonyeza kuti anali ndi luso lapadera lomwe wina aliyense amatha kuliona tikhoza kunena motero.
Chabwino, kumbukirani kuti tikupasirani program yapadera yomwe tikufotokoza kwambiri mbiri ya Esau Kanyenda. osewera masewero a mpira wa miyendo wakale mu timu ya Flames komanso matimu osiyanasiyana m'dziko muno ngakhalenso ku South Africa ndi ku Europe nde tikufotokoza moyo wake. Iyeyu watisiya pa 2 December chaka chino cha 2025. Um, Akim, pamene tikupita kumapeto kwenikweni kwa program yathu uh, timafuna uh, utifotokozere uh, kunena kuti ngati dziko la Malawi um, limkumbukire bwanji Esau komanso lipange chani kuti tisaiwale dziko lisaiwale kuti kunja kuno kunali Esau ya um, choyambirira tikuyenera ndithu kupereka ulemu waukulu uh, kwa dzina la esau choyambirira mmene ndanenamo kuti tipereke ndithu ulemu chifukwa tanena kale kunena zoti mbiri ya esau uh, is so unique mwina sungayipeze ndi osewera ena amene uh, ada uh, makamaka ada uh, asewerapo mpira woti ena anasiya enanso panopa akusewera enanso of course akusewera koma sizikuoneka kuti kodi uh, zikuyenda motani uh, kodi chisogolo chawo ngati osewera chili pati koma ndikukhulupirira ngati dziko ulemu woyambirira mwina ndimene ta ah, ngati dziko tayamba kale kupereka wonena kuti ah, tinaona lachiwiri uthenga utangomveka kuti watisiya aphungu aku nyumba ya malamulo adaima a minute of silence kukumbukira ndithu moyo wa a Esau ndi a Esau a Kanyenda that's the a ulemu oyambirira umene mwina mwake a tikhoza kunena zoti so far tiwayamikire aphungu kamba kuti wina aliyense akudziwa mdziko muno kunena zoti a Esau adali ndani makamaka ndithu a mdziko muno chinthu chachikulu osaiwalanso kunena kunena zoti Esau ngati munthu a adali ndi masomphenya ake chifukwa ukhoza kuona anthu mmene ndanenamo kunena zoti anthu ena akukamba za mbiri yake ah, ndaonapo ena of course sindi si- sindimutchula dzina atalemba koma ndiosewera kuti panopa is a, is a, is a international player walemba kunena zoti ma, ma- ma deals ena amene ine ndidapeza kunja kwa dziko lino kumatchula makalabu i- i- i- i- i- ndidasewerako ah, kumene kukhuza zoti ah, esau ndi amene adandilondolera njira nkundipezera dilu ndikusayina dilu imeneja ndikusewera ndachoka kwakuti ndinapita kwakuti ndachoka kwakuti ndinapita kwakuti ndi osalephera kunena kuti esau adali ndi masomphenya ake chifukwa mu mpiramo analimobe kufikira nthawi ya imfa yake Ah, ah, mm, chabe kunena zoti mwina make anangochoka pa uplayer apo mwina kungofika pena ponena zoti amak- amakhoza mwina kumangopereka malangizo kuti apo bwanji titere apa titere apa titere for even if you go on, on his facebook page you, you read uzaona zoti cha- zambiri uh, 90% 90 95% ya zinthu zimene zimapita pamenepo it was all about uh, football uh, komanso football yake locally ngati kunoko uh, kumudzi kuti uh, wanderers zatere uh, mwina bullets zatere apa monga monse mmene timadziwira kuti adali mmodzi mwa anthu o- otsata mpira ku Malawi so tipemphe ngati dziko kuti mwina tikhalenso ndi ulemu wina wapadera uh, umene mwina uh, on- in football fraternity tikhoza ndithu kukonza chikonzero china fam pano pambiri nkhani zimene zikumveka kunjaku uh, mwina anthu amayembekeza kuti ayakhoza kuli zinthu ziwiri zimene zikumveka kuti akhoza kubweretsa thupi lake kuno ku- kumudzi lizaikidwe kuno Ah, tikumvetsedwanso zoti ayi mwina zimenezo zikhoza kukhala zovutirapo ah, na kuti mm, akhoza kuikidwa ndithu komweko so we are yet to confirm kuti which is which koma according to mmene zinthu zikuyendera kuoneka kuti ma chances amene akhoza a- amene achuluka kwambiri n'zoti akhoza kuikidwa ah, ah, ah, ah, kunj- ku ku uk komwe kumene iye amakhala ndi, ndi family yake Ah, so we are here to, to verify kuti kodi ah, now which is which koma atiuze bwino lomwe amene akuyendesa ndithu dongosolo lonse koma nkhani imene ikumveka yaikulu ndiyonena zoti akhoza ndithu kuikidwa komwe so kunoko ngati dziko tikuyeneranso ndithu kukhala ndi kamwambo kena kapadera ko uh, we, we we should remember kunena zoti anali nawonso mu uh, football legends association uh, ndipo kumeneko so even lachiwiri lomwe titayankhula ndi a Kalua anena zoti ndiokhumudwa kwambiri uh, leronso taona kunena zoti ngati angayikidwe kumene koko uh, ku uk ku nawonso akhala akutumiza nthumwi zawo kuti uh, uh, azipite kumene koko a makamaka ndithu zikayimirire a ngati ngati dziko koma taluza kwakukulu kwambiri osiyana Mhm. chabwino Ah, a Sunday Ah, ndimayang'ana kuti nakuti kuti muone kwathu kuno ah, tikapita ku maofisi a bungwe lija la football association of malawi fam kuli zipinda zambiri ena anachitchula jack chamangwana room enanso amatchula zinthu zosiyanasiyana Koma chitsanzo chomwe ndimafuna ndipereke choti wina aliyense mwina chithomukhudza kwambiri, posakhalitsapa kunali masewero a caf Champions League, Silver Strikers imasewera ndi Young Africans. Tikati tione a Jack Chamangwana zimamveka kuti mbuyomo mu kanthawi kochepa anakhalako ku Tanzania ku Young Africans nde timu ija itabwera kuno inapangira mwambo wapaderadera, akazi awo a Chamangwana. eeh aah zimene zija tikapanga compare zomwe a Chamangwana anachitira dziko lino pa mpira ndikuyerekeza zomwe mwina anapangira ku Young Africans mutha kupeza kuti zomwe mwina ku Young Africans anapanga zochepa dziko lathu lino anatipangira zambiri ku Wanderers kutani masewerowa kuti afike leroli kuli anthu ake amene tingawatchule achina Jack Chamangwana, Young Chimodzi ambirimbiri. Koma kwathu kuno kuti tiwapange anthu aja recognize zikumativuta. Titani kuti tiyambe tsopano kupanga recognize ma heroes athu ngati awawo? Uh, zimakhala ene tikhoza kuti zimakhala ngati zomvetsa chisoni kwambiri mm. kuti timayamba munthu kumuyamikira pa nthawi imene mwina watisiya mm -hmm. uh, pakali pano tikukamba za Esau Kanyenda chifukwa cha mmene zachitikira mm. koma Esau Kanyenda wakhala alipo eti mbiri imene tikukambayi zomwe zabwino zimene tikukambazi zimafunika kuti mwini wake azimve kuti kodi anthu akundipanga recognize mwa mtundu wanji eti koma ndi chinthu chimene chimakhala ngati chikutivuta chimene chikusowa ngati ngati kwa, kwa, kwa ngati pa umunthu zikukhala ngati zikutisowekera uh, in terms of uh, kuti akhoza kukumbukiridwa bwanji mm. eti chifukwa ma players alipo ambiri amene athandiza Malawi ino mm -hmm. uh, Mwina patakhala ngati pali ma resources okwanira a ku Football Association of Malawi kuja akhoza kukhala ndithu ndi tima statue eti mwina ngati ka chipilala ndithu kukajambula, kukaumba ngati ka player, ma players ngati akale lets say ngati ena amene ali amoyo kapena enanso amene anatisiya ndikuwaika ngati ku Mpira village kuja kaya ku Front kuja anthu aziti akabwera ndikumakatha kukaona kuti oh kodi wakuti anali moteni, wakuti anali motere. Chinanso ngati anzathu inu atolankhani azolembalemba mukhoza kukhala mpakana kulemba kaya documentary kulemba documentary yabwinobwino kaya muyiika mu book form kaya mukhala yakhala electronic form kuyika chimenechicho chipite ku FAM kuja ngati buku likakhale lets say ngati akhale ndi ka museum kawo akhale kaya ndi shelf asiyemo zinthu ngati zimenezijazo anthu azikatha kuziona chifukwa pakali pano after 5 years or 10 years tipezeka kuti imene amene tikukamba za lero za Esau Kanyenda adzapeza kuti anthu aziiwala koma ana zidzukulu kutsogoloko akhoza kumakaona kodi anali player wakuti player wa mtundu wanji anachita bwanji zitakhala ngati zinthu ngati zimenezo zikhoza kuthandiza koma poti chilichonse chimakhala ndi chiyambi ah, ti- ndi chikhulupiriro lets say ngati ku, ku mpira house kuja amene mwanenera mwa- mnanenera mwanenera kuli maholo kuli ma rooms ena amene anapatsa mayina ama players amene anali M'mbuyomo. ko- anali mbuyomo komano uh, that is one way of recognizing so wakuti player wakuti wakuti anatithandizapo koma anthu alipo ambiri mwina patakhala ngati pali documentary patakhala ngati zinthu ngati zimene zikhoza kuthandiza ngati ka video clip kamene kakutuluka lero kaka kakuyendayenda kukhudza ndi Esau Kanyenda mmene anagoletsera chigoli mutaona kuti pambuyo ponsepa chichokere ndi chigoli chimene chija chichinyire i think 29 20 20 2009 Nine. to 2010 chipangire muja ka video kameneka sikanaoneke kakuoneka lero chifukwa munthu uja anatani mwina munthu uja chifukwa watisiya Watisiya. pakanakhala ngati panali documentary anthu akanatha kumaona kuti oh kodi munthu anali motene motene pakali pano tingokamba za chigoli chimodzi koma mukaziwerengera zigoli zimene wachinyitsa Esau Kanyenda more than 100 goals Zambiri koma basi. tingoyang'anapo chigoli chimodzi chifukwa mwina chigoli chili unique ku malawi Ah, zitakhala ngati kuti nzotheka boma lina kulowererapo Ah, tili ndi ma legends ena living legends ena ma legends ena kuti anatisiya zitakhala ngati ndi ma statue, kukhala ngati ndi ka museum kathu ka mpira kokuti anthu azitha kukaona. Ndipereke chitsanzo mwina chokuti enaso amatha kuzindikira. Ku South Africa timaona kuli ma stadium ena anawapatsa maina a akatswiri awo kumeneko. Ife kwathu kuno tilibe tima stadium toti titha kumapereka maina ngati amene aja. Tili ndi Moses Mabhida stadium South Africa. Kumufufuza iye uja Ndi mmodzi wa osewera akale ku South Africa. Ife kapena osewera athuwa sanafike mlingo woti titha kuwapatsa ulemu umenewo kapena tizipereka kwa anthu andale. Iyayi, izonso n'zofunikira. Eti, imeneyo yosema ngati mmene akukambira mmene pa tili ndi ma tili ma stadiums ambiri Malawi muno okuti tikhoza akhoza kuganiza kuti mwina stadium yakuti ikhazikike dzina lakuti. Koma mutati muonetsetsa ma stadium athu ambiri amene ali Malawi muno nde ali m'manja mwa boma si ali m'manja mwa ma, mwa ma individuals iya itakhala ngati kuti tingoyerekeza ngati kuti Dwangwa ija eti Illovo Dwasco ili ndi stadium yawo yawo ku Dwangwa kuja kuti stadium iyi ndi yathu atati ayitenge stadium ija ndikuipereka dzina ngati lese ngati kuti Esau Kanyenda stadium ikhoza kukhalanso mbiri yabwino Mbiri yabwino chifukwa kwambiri. chokuti Esauyo anachokera ku Dwangwa komweko simungakambe Ah, nk- mbiri ya mpira ya- ya ujeni ya Esau Kanyenda osatchulapo Dwasco ndiye kuzokhala ngati iliwo Tayambira pamwamba. tayambira pamwamba koma tikamakapanga ngati zimenezo tipezeka kuti zikhoza tithandiza and ikhoza khala idea yabwino kuti sitikudziwa kuti chimatengera ndi chani kuti mwina poti pena Tifike size Iye imeneyo.
kuti tifike size yonena tichipange chinthu tichiyike dzina la munthu wina wake ndoti mwina zikhoza kutengera political will kuti ili mwa mtundu wanji kuti atha kuchiika mwa dzina la munthu wina Chabwino pamene tupita ku kumapeto Uh, kwenikweni mwina Hakim uh mhm. -huh. uh, mumaliza motani pamene tikukambirana uh, zambiri pa imfa ya Esau Black Mamba Kanyenda tiye timalize. Okay, uh, mwina pongonjezera kumene anenera Sanda uh, kuti chilichonse ndikhulupirira kuti kuti anthu chidzakhalepo mpaka kalekale it requires people to document zinthu zija zimene kuti zinayenda motani mwina adi titakhala ndi that kind of documentation uh, ya akatswiri athu osiyana not only Esau Kanyenda

Ah, ndikumaona kuti ah, tinali ndi kaswiri uyuyu zidayenda motere motere motere anachoka apa adafika apa anachoka apa adafika apa eveninso zikhoza zomapanga a promote ma a, a, ana amene ali ndi ku, o, o, luso komanso ali ndi mtima kuti afuna atumikire dziko lino kudzera ndithu ah, masewero ah, a mpira wa miyendo Ah, nditsirize ndikunena kuti ah, ino ndi nthawi yovuta ah, makamaka kwa anthu amene amakonda masewero a mpira wa miyendo mitima ah, ndi yosweka Komabe, tikuyenera ndithu tikhale achikhulupiliro kuti Mulungu amapereka komanso Mulungu yemweyo ndithu amatenga. So ngati dziko la Malawi ndikuti Mulungu adatipatsa Esau ndipo nthawi yakwananso yonena kuti Mulungu amutenge, watichokera ndithu pakati pathu. Zoyankhula ndi zambiri, anthu amakhoza kumayankhula zambiri. apa kutere apa kutere apa kutere komano mwina tingopanga avoid uh, mwina ngati dziko kunena information imene mwina we are not sure of uh, chifukwa kumayankhulidwa ndithu zinthu zambirimbiri zoti zoti zina zinso kuzimvetsa ah, kodi izi nzokhudzana ndi imfa yomweyi so tingowalangiza anthu ndiyonena zoti ayi zimene chikuchitika pano nchonena zoti tili pazovuta a zimene amene angakwanitse kufotokoza bwino kuti kodi zayenda motani, zinakhala bwanji, zinachitika motani ndi anthu amene a ndi akubanja amene adali naye munthuyo a nthawi imeneyoyo pafupi. So, information imene ili pano ndiyonena zoti Esau watisiya ndipo chilichonse chokhudzana ndi mwambo wa maliro tikhale tikumva kuti kodi. chikuyenda makamaka motani? Ineyo ndimalize bwanji moteromo? Chabwino.
Um, Asante potsirizira kwenikweni uh, ena apa afunsa funso lofunikira kwambiri kuti um, Esauyo kuti kutsogoloku amasewera yekha tatifotokozerani partnership yake ndi Russell inali partnership yotani uh, ndi mwina potsirizira komwe mukugundanso m'meneko uh, muyang'anirenso nkhani yonena kuti uh, Esauyo Akuti pa nthawi yake masewero a mpira wa miyendo anatumikira kwambiri Flames posayang'anira kuti kalabu ikumufunitsitsa koma iye Flames amaiyika pa mtima kwambiri. Mwinanso mugundanso zimenezo kuti dziko lidziwedi kuti sanali munthu wa masewero.
Yeah, Esau Kanyenda tingati striking partner wake amene wasewera naye bwino nthawi yayitali Mm. lese ngati ku National national team tikhoza kuti anali Russell ku Russell Russell Mwafulirwa.
Ah, anthu awawa amakhala ngati kuti anachokera pa klabu imodzi akamati akusewera anali ngati akuti ma twins amaoneka ngati ndi matwins pamene panabwerera chizungu chambiri chomati ma twin strikers Mm, akuti chinachokera amatengera pamenepo. imachokera pa anthu amene ajawo chifukwa chokuti mmene pamalo pamene pamapezeka Russell mupeza kuti ujeni ndani Esau wapanga create space kuti Esau ngati uje ngati Russell wapita pa position yoti apapo position ndili ino sindingathe kugoletsa chigoli amatha kumupangira lay uje ndani Russell. uyu wa- wa- wa- Esau Esaunso zimachitika chimodzimodzi anali anthu oti amaziwana amati kaya telepathy kuti wina akayenda mwakuti Wina wina atha sayenda kuyenda somwe mwakuti mwakuti. and umaoneka kuti mgwirizano wabwino pamakhala vuto pakapezeka kuti one of them mwina sakusewera eti tiyerekeze mwina ma Russell mwina wavulala ali pa injury kapena china chake champinga Esau uja kupanga partner ndi striker wina pamatha kuoneka kuti komatu kukhala ngati kusogoloku kukusowa Kenakake. kamgwirizano kena kake ndiye tikhoza kunena kuti partnership yawo ah, akhoza kukhala anasewera ndi ma strikers ambiri koma amene amaoneka kuti awa ndi akugwira inali yogwira inali imene partnership imeneyo in terms of Russell amene Esau kuona kuti ku ku chimene amachiika patsogolo ku nkhani ya mpira ku club ndi dziko amaika kwambiri dziko lake pa pa map ah amapezeka kuti mapeza kuti club yake lese ngati ku Russia ikunena zonena kuti ali ndi game koma iye amanena kuti iyayi apapa ndikuyenera nkatumikire kaye dziko langa pali nthawi zina amapezeka kuti mwina dziko limapezeka kuti silinamtumizire ticket amatha kugula yekha tiketi ndikubwera ku Malawi kuno kudzasewera mpira ndikupeza kuti ndalama zimwina ngati kuli ma refunds amabwera zimabwera pambuyo Pambuyo. koma choyambirira iye amaona nchokuti adzathe kuthandiza Malawi ndiye in terms of kuti Malawi amayika patsogolo kwambiri uh, kusiyana ndi mwina club yake much as timaziwa kuti ku club ndi ku dziko kumene kumatuluka chinthu chithandizo chako chuma chako kuti uchilande chimatuluka ku club koma iye zimene analibe nazo ntchito amayika Malawi patsogolo Chabwino omvera, tikatere ndiye kuti tatsiriza pulogalamu yathu yapadera yomwe timafotokoza zambiri moyo wa Esau Kanyenda. Iyeyu ndi osewera wakale wa timu ija ya Flames komanso matimu osiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi komanso ngakhale kunja kwa dziko lino. Esau Kanyenda iyeyu wamwalira pa 2 December, uh, 2025 atadwala nthenda ija ya khansa ya mchiwindi. a m'dziko lija la UK. Ine dzina langa ndi Austin Muliyekha amene ndithu ndimakupatsirani pulogalamuyi koma mkonzi ndi Daniel Dereza. Lero mpulogalamu yathu tinali ndi a Ishmael Sande amene ali mlembi wa Southern Region Football Association SRFA. A Sande tathokoza kuti tinali limodzi. ndathokozanso kwambiri zikomo kwambiri komanso mbali inayi tinali ndi mmodzi mwa olemba nkhani zamasewero konkuno ku Mzati amene ndi Ackim Malindi. Tathokoza kwambiri Malindi chifukwa cha nthawi yanu.
Ndikupempheni kuti mupitilire kuonera ma program osatirawa. Pitilirani kusatira zonse zomwe pompano pa Mzati tikupasireni posachedwapanso. Bye bye for now.